ndinayamba ndili mzaka 8 kupha anthu koma anthu amene ndapha ndi anthu atatu mu vidiyo yathu ya lero pano pa factory 265 media mumva nkhani ya mtsikana wina wa ku phalombe amene akuti wakhala akuchita za ufiti moyo wake wonse ndipo akuulula zimene zimachitika ku midima ndiye zimatipweteka timafuna tonse tikhale osauka kuthupi koma osati kumzimu Timakambirana kunena kuti chumacho chisafike kapena tingomupha kapena tingomutemberera apenge misala ndeno mmodzi akakuyankhula chinthu chimakhala chimenecho Ngati ndinu alendo, pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi. mayi anga ali oyembekezera mwezi wa nambala 3 amatenga mzimu wanga ndikumapita kotamba ndipo ndinaziwa kuyankhula ndisanabadwe ndiye akutenga mzimu wanga uja kupezeka kunena kuti ndinafika mpaka ndinabadwa ndikumachita be za ufiti nditabadwa ndapha anthu ochuluka kwambiri zoti ndachita zinthu zazikulu zoti sindikuthanso kumvetsa ndi usinkhu umene ndilili nthawi imeneyo mimba mwa mayi ako zimakhala bwanji kuti akutenge iwo amakhala ndi njira yoti anditenge kugwiritsa ntchito potenga mzimu koma ine sindikudziwa kuti njira yo amagwiritsa ntchito njira yanji ndekuti akangotenga akangowapeza atatembenuka zingakhalenso zobvuta kunena kuti pamene anagona kuti asintha stage zimalephereka kunena kuti mwina ngati msewu angaupeze bwanji zoti munthu akangogona akamatenga mzimuwo amayika chizindikiro kuti munthu wagona chonchi zowa kuti iwo amaziwa kunena kuti munthuyu atutumuka nthawiyi ndipo adzatembenuka nthawiyi iwo amangopanga galasi lawo ndikumaunikira akaona kuti a munthuyu akufuna kutembenuka amapanga changu kukasiya mzimu wanga mmimba kutenga nthawi imene ukuti usanabadwe ukuti amatenga mzimu wako iwe usanabadwe zimene umadziwa bwanji kunena kuti zochitikazi zikundichitikira ineyo mzimu umazindikira china chilichonse olo munthu usanabadwe ndimaziona kuti kukanthu kumene ndimaonako kunali anthu oti amangopezeka anthu asanavale akamafuna kuvala ndiye kuti amavala zinthu za black zokhazokha ndipo kumeneko anthu amaphika zinthu zosiyanasiyana a- amati nyama chifukwa choti uko ndimakhala ngati munthu wamkulu nde ndimaziwa kunena kuti zinthu zikuchitikazi zikundichitikira ineyo ndimakhala munthu wamkulu ndimakhala kunena kuti ndikuziwa kuyenda chilichonse ndikuchiziwa ndiye chikukula kwake amakutani akakutenga kumeneko iwe amapanga nawe chani nanga si ukuti nthawi imeneyo nkuti usanabadwe ndiyeno akakutenga kumenekoko amapanga nawe chani akanditenga ine akapita uko amatchula mayina anthu okufa anthu okufa aja akabwera amatenga tsopano miz- mizimu yawo ija ndikuyilumikizisa ndi ineyo ndiye kumandiuza kuti tifuna uchite chinthu ichi ndiye ndikamachita mphamvuyo imachokera kwa anthu okufa mwina mwachitsanzo zina mwa zinthu zimene amakuuza kunena kuti tikufuna kuti uchite chinthu ichi zinthu zake ngati ziti ndi ziti kupha anthu kutemberera anthu komanso kugwira nkhani za chuma tikafuna kuona kuti timutemberere munthu afe timalitenga dzina lake ndikulilemba pa pepala ndikulisiya m'botolo kapena timalitenga dzina lija ndikukampasa munthu amene anafa ndikugwiritsa ndeno ife tikangopita kumanda kuja timakatchula dzinalo la munthulo ndikumanena kuti ikamafika deti yakuti mwezi wakuti kapena chaka chikamatha akhale kuti iyeyu wafa akangochoka amene ibibwerenso uyu ndiye kutemberera kwake ndeno munthu amene yemwe akaziri mwanenelera choncho chimene chimamchitikira munthuyo ndi chani akakhala kuti munthu si wopemphera zimatheka ndipo zimachitikadi zimatengera ndi mmene iwo wafuna akhoza kuzunzika kudwala kwa mwezi ndeno pamafika deti imene wale- walema papepala ija munthu wakufa uja akamafika posiya pepala uja ndiye kutinso uyo watani wagwa kutanthauza kuti tsiku limene mwanenelera za munthuyu kuti adzamwalire ndiye kutinso pepalali limakhalabe m'manja mwa munthu omwalirayo limakhala m'manja mwa mzimu wa munthu omwalirayo ndeno iyeyo mzimu uja ukakasiya ndiye kutinso munthuyo amene tamunenelerayo wagwa ndi kumwalira koma nde zimakhala bwanji poti ndiona zakuti munthu akamwalira timakhala zoti kumanda anthu mwina aperekeza aona kuti munthu amukwirira apa wamwalira inuyo kuti mufike ponena kuti munthu ameneyu mwatenga mzimu wake wa munthu omwalirayo mukumgwiritsa ntchito munjira ngati zimenezizi mzimu wa munthu omwalirayo inuyo mumatani munthu akakhala kuti wamwalira ali muchimo tikanenerera ndiyeno tikafuna kuti mzimu wake ugwire ntchito tisanamphe timayamba kaye mzimu wake tauchita kale mwambo wa maliro pamene pofuna kuti iyeyo akwiriridwe timayikapo chizindikiro timapita pamene paja kufuna kugwiritsa ntchito mphamvu ya mzimu wakeyo timakhala kuti mwambo wa maliro tauchita kale tangosala ndi thupi ndiyeno timaziwa komano akangophonyesa kusankha malo amene sitinachite kale mwambo timakhala kuti olo tikafufuze sitimamupeza komanso kumakhala kovuta anthu amasausika mmuzimu chabwino mwina tisanafike kusausika mmuzimu kuti utitambasulire kunena kuti kusausika kumene amasausika nkotani tiyambe tamva kaye kunena kuti munali kufotokoza kunena kuti mwambo wa maliro mmakhala kuti mwauchita kaye mwambo wa maliro wa ku ufiti umakhala wotani pamene munthu asanamwalire mmakhala mmawuyendesa bwanji zimakhala bwanji ifeyo timasonkhana afiti ndikumachita chilichonse chimene chimachitika pamaliro munthu akamwalira ndeno kuti mwambo uyende bwino timapita munthu uja pamene wagona ndikukatenga mu mzimuwo ndikunenerera ndiku- ndikuuyerekeza kuyika m'bokosi ndikukwirira ndikuzalazala maluwa wina aliyense amene angalire kwambiri pamaliropo olira kwambiri amene timakhala kuti tamusankha kale mzimu wachisoni wamulowa ndeno mwambo uja ukachitika choncho ife timabalalika kudikira deti ndi mwezi umene tayika kutanthauza kunena kuti munthu olira kwambiri pamaliro mmakhala mwasankha ndinuyo afiti usikuwo Eh, timakhala kuti tamsankha kuti alire kwambiri chifukwa kulirako amakhala kuti akuwatsanzika anthu moti akangolira kwambiri ndekuti ife timapita kufiti tikapita kufiti kuja timakapanga target pakuti wakuti uja walira pamene akulira timakhala kuti mawu akenso akufoka aziyenda ngati munthu koma kumzimu si munthu munthu akangomwalira kuti tamulemberera timabweranso kuti uja tampangira kale deti ndeno tampangira detiyo timamusankha kuti alire kwambiri kusiyana ndi anzake pamene akulira akamalira kunena kuti ndifunanso nane ndigwirirane naye limodzi kuti ndigwere mdzenjemo iye ali kuthukana zitenga ngati ndi za simple koma ku mzimu zimakhala kuti zikuchitika mzimu ujaso wagweramo kale ndeno munthu amene amalira kwambiri pamaliro timakhala kunena kuti tamusankha kale kumdima kunena kuti wachoka uyu iyenso amwalire ndiyeno kuti mufike ponena kuti mwamulowetsa mzimu kunena kuti pamaliro akalire kwambiri komanso maliro amene akayikidwa iyeyo ndi amene akubwerano kuti nayenso aphedwe kuti afiti inu mumuphe zimakhala bwanji mzimu wakewo mmaulowetsa motani mzimu umene mmalowetsawo ndi utiuti timalowetsa mzimu wa munthu wakufayo kuti iyeyu akangomwalira anthu aziyesa ngati ali m'manda koma ali mwa munthuyo ndeno timanenera kuti mzimu wamwalirawu ulowenso mwa muja azamwalire ndi nthenda imene wamwalira naye iyeyo ndi kuona ambiri amamwalira pa mtundu amakhala kuti afiti ayitemberera kuti pamuzi ponse anthu amwalire ndi nthenda imeneyo tiyerekeze kunena kuti munthuyo mwamutchula kunena kuti kumaliroku wakuti ndamene azikafuula kwambiri cholinga china chake kuti mwamulowetsa mzimu kuti azikakuwa kwambiri kumaliro polira komanso ndi amene atadzamwalirenso maliro awo akayikidwa mwachitsanzo kunena kuti munthu amene uja polira akungosisima sakutulutsa mawu chingachitike ndi chani zimachitika kunena kuti munthu basi mawu ake atha koma ngati sitinampase mawu onena kuti mawu a mzimu oyipa kunena kuti mzimu oyipa uzifuula kwambiri kunena kuti tangomusiyira mawu ake amene mulungu anampasa samamveka zolira zake komano timampasa mphamvu ya mzimu oyipa kuti azilira asatopa asakhale otopa kwenikweni chimene anthu mumalowetsachi chimzimuchi nchooneka bwanji umakhala mzimu basi umene ngati umaonekera mzimu wa munthu koma uli mzimu wa satana kunena kuti mzimu ochimwa ndiye timautenga tikangogonjetsa tikhoza kuzera mmaloto kunena kuti akudya chinthu kapena amuna achilendo ndeno timakhala kuti pamenepo tikumugonjetsa tikumulowesa mizimu yosiyanasiyana amuna achilendo amakhala kuti ndi mizimu ya anthu okufa kapena mizimu ya agogo kuti anamwalira kalekale ndeno tima- timayiuza mizimu ija kunena kuti mukafuna kugwira ntchito ntchitoyo mukamuyike kunena kuti iyeyu wamwalirayo amulowe ndipo akamalira asakhale otopa ndiye pofuna kugwiritsa ntchito njira mizimu imeneyi kuzera mu chakudya kapena mmaloto kapena kuthamangitsidwa kapena kuchita ngozi kumaloto
tilekeze kunena zoti kuti walota iwe kuchita ngozi mwina kaya galimoto komano sunavulale wapulumuka mumakhala simulimo timakhala kuti ndife tikumuyesa munthuyo kuna kuti chikhulupiriro chake ndi chotani ndeno akakhala kuti wapulumuka sizizamuchitikiranso nde kuti timuyang'ana munthu wina pamuziko timayang'ana choyambirira kuna kuti munthuyi ali ndi womuteteza kapena munthuyi amapemphera tikaona kuna kuti mumtima mwake mulibemo china chilichonse chokhuza malamulo a mulungu ndeno timanena kuti uyuyu alibe mtetezi ndeno timazera munthu muzinthu mwa anthu ngati ati omwewo osapemphera timabwera anthu ngati omwewo ngati mfumu wa muziwo aliso otamba amatsogolera ndi omwewo chifukwa kuti kumdimako amaziwa kale malo amene tagwiritsa ntchito pogwirira mzimu wa munthuyo ndeno iyeyo amaziwapo ndipo amaziwa ndi chizindikiro kuti amaziwa kalekale ona kuti pamene pinachitikira mwambo wa maliro usiku uja ndipo amaonekedwe amene iyeyo amakhala kuti wadziwa maonekedwe ake komanso kusausika mmuzimo akakhala kuna kuti malo anthu aphonyesa ndikupezeka kuti akwirira mtembo pena pake kusausika kwa mmuzimo anthu amangokhala kuti uku kwachitika maliro ukunso ndikuchitika maliro chifukwa chomakhala kuna kuti mzimu uja ukuwalowa anthu osiyanasiyana tikatanthauza ona kuti afumu amatsogola popita ku manda ndi kuti afumuwo akuzaona kuti ndi mfumu yeniyeni wa mmuzimomo kapena mfumu wa kumidima nde akatsogola kupita paja pamalo amene tachita mwambo wa maliro usiku akapita pamalo paja nde kuti amakaonetsa ndiona kuti mukumbe apa akakumba pamenepo ndekuona kuti ife kumpeza munthuyo sikumavuta koma akangokhala kuti aphonyesa kusakumba pena pake amazuzika zoona kuti zenjelo liye chifukwa kuti amapezapo mitengo miyala zinthu zina zosiyanasiyana chifukwa kuti wakhala kuti kuipita kwa afiti mwachoncho anthu aja amazuzika ndikungomuyika munthu pamene kuna kuti kandi miyala ndikungomuyika pamenepo ndeno akamuyika pamenepo umakhala uona kuti mzimu wake afiti sakukondwera nawo ndeno umakhala ukuyendayenda mmuzimo ndeno ndafotokoza kunena kutinso anthu amasausika kusausika kwake noona kuti mmuzimo simumakata maliro chifukwa umakhala kuti mzimu ukuyendayenda sikupeza malo okhazikika zimakhala bwanji kunena kuti pokumba inu mumakumba usiku mufiti maliro akazachitika azakumbe pomwepo munthu amene amayendesa apa kuti zinthu zisalakwike amakhala uti amakhala amene tamusanga ngati mfumu kuti achiyendetse mu chilichonse anthu akapanda kumumvera iyeyo ndekuti mu- munthu amene sanaone mwambo pamene ukachitika ndi kusogola ndi kuona amakumana ndi zinthu zosiyanasiyana pamalo akukumba manda omwe afiti sanaakoze fora kuti tima- timakoza malowo kuti tizimpeza munthuyo mosavuta kuti tiziupeza mzimuwo kuti tiziugwiritsa ntchito mmene ife tikufunira folo kuti akaphonyesa malo sitidzaupezanso ndipo sitingaupeze chifukwa umakhala kuti ukuyendayenda ndi kumalowa anthu ena ndi kumamwalira ndeno anthu amangofa kale amangofa wamba osadziwika bwino mmuzimu anthu okumba manda osati ndi okumba manda ayi koma osonyezedwa pamene manda munthu atayikidwe kuna kuti manda manda ake akumbidwe apa timakhala kuna kuti ndi wapamtundu tamusanga kalekale kufitiko ndeno tikamusanga akapanda iye ndikuyendesa munthu wina ndikuyendesa pimakhala povuta komano zimakhala kunena kuti timamusanga wapa mtundu pompo cholinga anthu asadabwe ndikuti munthu iye amakhala zoti mapulani amene munachita mbuyomu akuwadziwa usiku amakhala kunena kuti wadziwa kalekale koma si maliro onse amene amachitikira zimenezi ndi maliro amene afiti anakoza ambiri musakhumudwe nawo kunena kuti simasanga anthu kunena kuti azitsogola kumakachita mwambo wa maliro za asangani ndi mmene mukuonera si onse koma amene amakhala kuti akupezeka ku midima unakambapo nkhani yokhudzana kunena kuti ku- dzina la munthu mmalitsekera m'botolo mmalitsekera mmene mukuti litani zili ndi iwe kuyikamo madzi zili ndi iwe osayikamo komano ukangolisekera m'botolo umalitenga zina lija ukangolisekera umapitisa kaya ndi pati pamene ukufuna ukakhwirire tikunenera kunena kuti munthu ngati angatulukemo mbotolomu pokhapokhapo ayambe kupemphera ndero umpezeka kuti ukangomusekera mbotolo muja kulikonse kumene angayende amakhala kuti akuyenda koma ali mbotolo iye sakuziwa koma ngati akufuna kutulukamo pokhapokhapo wapemphera kapena wamasulidwa ndiye botololo mumalisiya kuti timalisiya kum- pasi pa mtengo kumanda kapena pa nthaka koma nthaka yakumanda ndiye cholinga chomutsekera mbotolo chimakhala chani timafuna kunena kuti chilichonse cha iye chisamayende koma ngati akufuna kuti ziyende zimakhala kunena kuti iyeyo ndiye kuti wa- wampeza mtumiki wa mulungu kwa iye amene akuyenda mu njira zosiyanasiyana ndiye kuti kutheka iyeyo ali mbotolo kapena dzina lake lili m'manja mwa munthu wokufa pakufunika kunena kuti amasulidwe ndiye tiyerekeze munthu wapita kwa mtumiki wa mulungu ampemphera mtumiki wa mphamvu botolo limatani limasweka ndipo zi- zake zimayamba kuyenda bwino malingana ndi chikhulupiriro chimene iye wachiikiza pa moyo wake zina mwa zinthu zimene mmafuna mmoyo mwa munthu ndi chani timafuna kuti tinchosere dalitso lake kapena za mtsogolo zimene zitachitike ndeno pofuna kunchosera timaona kuti munthu mphamvu yake yokhulupirira ndi iti akakhulupirira kwambiri timamveka nsalu zakumanda ndeno timafuna kuti chilichonse asamadziwenso kuti kunja kuno kuli mulungu angokhala oyipiratu ndeno timamveka nsalu yakumanda ndiye tikamsi- tikamveka nsalu zija amapezeka kuona kuti akudwala ndiyeno timakagwiritsa ntchito amene wafundisidwa mu bokosi uja timakatengamo pamene tikutenga nsalu ija ndikuti tikutenga mphamvu ya munthu womwalirayo yoyipa kukampasa munthu wina amene ali moyo ndeno tiyerekeze kunena kuti munthu amene mwina akuyenda angamadziwe kunena kuti ine ndavekedwa nsalu yakumanda sangaziwe sizooneka ndi maso koma maso auzimu koma mwina afiti zimakhalapo nthawi mwina kuti mwatsutsana kunena kuti pamtundupa munthu uyu yekha musamuphe mutansankha kunena zoti uyu yekha nsiyeni nthawi zimenezo zilipo zimene zimachitika mwina kuti anthu mwina afiti kumakangana zimachitika kuna kuti munthu amayamba kaye wamuyesa mfiti timamutuma mfiti mmodzi apite pakhomo pake akapemphe chinthu ngoti wangonkaniza ndeno timana kuti uyu ndiye tingomugwetsera chifukwa kuti zinthu zake akufuna kudya yekha wakokona kuti wampasa mfiti ina akanena kuti ine wakuti uja akundinyasa ife timamususa una kuti iwe ukunama ife amatithandiza ndeno timakhala una kuti tikulimbirana kuphananso okhaokhawo timakhala una kuti iyewo wafuna kuti uyu afe iyewo akakhala yekha enafe omubakira munthu ndikukhala ambiri timapha uyu ali yekhayo iye ndikupita kumanda chifukwa amafuna kuti atiphere munthu amene akutithandiza ngakhale zintchito zathu sakuzidziwa timafuna kumpha munthu ona kuti ali ndi chuma koma sakuthandiza anthu akudya yekha nde timafuna ameneyo nakuti chuma chija achisiye anthu achidye iye akakhale kumanda taonapo madera mwinamo kunena kuti mwina munthu pa mtundu posepo ophunzira anali yekha wandalama anali yekha komanso chuma chake ndicho amathandiza anthu timaona mwina mmaliromu anthu kumalira kumene kuti amene wathandiza anthu ambiri waphunzitsa a- achibale ambiri mwinanso ena ngakhale si abale ake kumwalira imfa ya dzidzidzi tinena kuti amenewa imfa yawo amakhala ni mulungu kuti afiti inuyo simunalowerere zimakhala kunena kuti afiti amakhala kuti alowererapo kulowererapo kwake munthu pamene akuthandiza anthu amakhala kuti mdalitso wina oposera pamenepo ukubwera ndeno chimene amafuna afiti amafuna munthu aluze komanso afitiso aluze unaona kuna kuti chinthucho amakhala kuti akufuna achigwire chikubweracho koma zimakanika ndeno amangogwesa munthuyu ndeno chimene chikubwera mwa munthuyu chabwino mmachiona bwanji timachiona chifukwa kuti pali mzimu othamanga kuposa ndege ndeno mulungu akamafuna kumpasa munthu kaya ndi okhulupirira kaya ndosakhulupirira chimabwera ngati una kuti chikubwera ngati kaskrini choncho chimaoneka chimayenda ndikafika mu mzimu wa munthu ndiye chisanafike ife afiti timangokambirana una kuti timakhala una kuti munthu tamukhozekera kale ife afiti timakhala pa meeting kukambirana zinthuzo kwenikweni afiti chimene chimakupwetekani ndi chani atakhala kunena kuti munthu ameneyu walandira chinthucho zimatiwawa kunena kuti ife timachita zinthu kumzimu iye iso zinthuzo zikubwera kumzimu zimatiwawa kunena kuti zisatulukire kuthupi chifukwa chake iyeyi anthu azimutamikira kwambiri akhala opambana zimenenso zimatiwawisisa kwambiri nakuti iyeyi akhala ndi chuma kuzera kuchooneka ndi maso koma ife tikhale ndi chuma chooneka kumzimu kokhakokha kokhakokha angachione ndi amene ali kumidimako nde ife zimatipweteka timafuna tonse tikhale osauka kuthupi koma osati kumzimu timakambirana una kuti chumacho chisafike kapena tingomupha kapena tingomutemberera apenge misala ndeno mmodzi akangoyankhula chinthu chimakhala chimenecho una kuti chumacho chisafike ndiye kuti ife timayikira bridge kuti chuma icho chisafike akhale nacho chimene alili bridge ya kufiti ndi iti iti nanga sitimaona mmakwalalamu mmaderamu mmizindamu tikamayenda ma bridge ndithu alipo bridge ya kufiti ndi iti timamuyikira malire kuna kuti tikamakhala pa meeting timanenerera munthuyo timamunenerera kuna kuti chimene ali nacho chi- chisaposere pamenepa ndeno timayika malire kuna kuti akazadumpha ndiye kuti akumwalira ndiye bridge yake imakhala imeneyo ndiyeno unakambapo kunena kuti kusiku kumeneku iweyo uli mwana kumakhala kuphikidwa nyama kuphikidwa chani ndikhuza kuti pamene nkuti ulibe mano umadya nawo nyama zimenezi ayi sinimadya ndipo chimphereni munthu sinadyeko nyama koma mangondiuza kuti kungopereka sembe chabe ndinayamba ndili mzaka 8 kupha anthu koma anthu amene ndapha ndi anthu atatu anamwalira kalekale panopa ali m'manda koma mizimuyo sinapite kumwamba ili m'manja mwa anthu anthu ake afiti omwe anampangisa munthuyo kuti afe amakhala kuti atenga mphamvu ya munthuyo nakuti akakhala m'manjamo mphamvu zikaperewera amagwiritsa ntchito mphamvu za munthu wokufa mphamvu zawo kuti zifike poperewera zimakhala bwanji komanso zimatheka bwanji kuti akafike potenga mzimu wa munthu wakufa amafika una kuti akaona kuti mphamvu zaperewera amakhala kuti munthu amulephera ndeno amapita kuja kukagwada pa mtumbira wake kunena kuti wakuti wakuti akuti tamulephera kuti achita mwano makhala kuna kuti mfiti mmodzi amene akufuna kumutemberera munthuyu wapita kukagwada pa mtumbira wa munthu wokufa ndikunena zina lake la munthu wokufayo ndikunena zina la munthu amene wamulepherayo makhala kuna kuti munthu mfiti pofika saizi yopempha chilolezo kupempha mphamvu kwa munthu wokufa amakhala kuti wayesera walephera ndiye amafuna mphamvu ya munthu wokufayo cholinga munthu agonje msanga ndi amakagwada pa mtumbira ndikunena dzina la munthu amene wamulepherayo mzimu uja umadzuka ndikukhala pamwamba ndikumaonana naye maso ndi maso ndeno amamuuza una kuti pita ine ndikwanirisa akangopita kuja mukazakaona kuti munthu akuyenda pa msewu kapena wamisala ndikumulavulira kapena ndikuchita china chake choyipa kapena kungoyamba kutukwanidwa amakhala kuti mzimu wakufa uja walowa mwa munthuyo ndi kumamutukwana pamene akumutukwana iye amampasa nkhawa amampasa kusapita chitsogolo amampasanso kumachita machimo pamenepo amakhala kuti wamugonjesa kuti afike ponena kuti afitiwa amulephera ulendo wambiri asanapite kukatenga mzimu wakufawo amakhala amulephera chifukwa chani amulephera kuna kuti munthuyo akutetezedwa ndi mphamvu yochokera kumwamba ndeno amakafuna mphamvu ya satana kuti amugonjese satana yeniyeni kuti amugonjese ndiyeno tiyerekeze munthu ndi opemphera kwambiri apita katenga chimzimu cha munthu wakufacho zimatheka sizimatheka ukuti anthu amene unawaphawa atatuwa mizimu yawo idakalipo ili m'manja mwa anthu anthu amenewo ali kuti komanso akuwasunga pati pati amawasunga bwalo limene afiti amagwiritsa ntchito pofuna kunena kuti azinyamukirapo kapena pofuna kukambirana za meeting amawasunga chipinda chawo chawo afiti amaziwa una kuti munthu anafa anthunso amaziwa kuti munthu anafa koma mulungu amaziwa kuti munthu ali moyo ndeno mulungu akafuna kumuyitana mulungu kuja deti yake yoti munthu afe ikangokwana mzimu uja basi umachoka m'manja mwa afiti ndikupita kumwamba ulipo mzimu umene unakuchokera niponi kuti mulungu uno nthawi ya- yomwalira munthuyo yamukwanira kuti azipita kumwamba kwa mulungu alipo munthu amene anachoka Eh, ana- unachoka koma munthu afiti amangomugwiritsa ntchito koma panopa mzimu wake unachoka uli m'manja mwa mulungu mizimu imene wafotokoza kuti imasungidwa mchipinda mchipinda chimenechi chili kuti komanso nchooneka bwanji chipindacho sikuti chipinda cha nyumba chimene tikuchidziwa chimangokhala kunena kuti malo amene afiti amasungirako zinthu zawo zoyenereza monga zida nde amakayitsekera kumeneko chipinda chimenecho chimakhala kuna kuti ndi lichero limene limakhalira lopetera chimangachi lichero limaoneka ngati ndi laling'ono komano afitiwo amalipangisa kukhala lonse la black ndeno ndikumaona kuti kona ili likhala una kuti tizisungirako zinthu zi kona ili tizisungirako zida kona ili tizisungirako zinthu zoti tifuna tigwiritse ntchito kona ili likhala kona la meeting ndeno amapasa zipinda m- makona ngati amenewo amakhala una kuti afiti amatcha kuti ndi zipinda zili mu lichero momomo ndeno lichero limene limakhala kuti munthu wamkulu amene ana- anayambitsa kuna kuti aphunzitsa anthu ambiri ufiti amalisunga podziwa yekha timangodabwa kuti tikafuna kupita kotamba iye amangoyima akangosonya mbali zinayi ndoti lichero lija limabwera aliyense kaya mulipo afiti 500 mmakwanamo munthu ameneyo akamakhala zoti akusonya mbali zinayi amakhala akuoneka bwanji Eh, amakhala kuno kuti akuoneka ngati si munthuso si munthuyo ndi ngogo komano akamasonya mbali zinayi amasanduka ngogo mtsikana mzimayi komanso mzibambo ndiye kuti timati mbali zinayi ndeno mbali zimenezo zikangotha lichero lija limabwera limabwera lokha kapena amachita kulibweretsa amachita kuitana zina la licherolo amayamba akaye kubwera akabwera mnyamata amatchula zina lina akabwera mtsikana amatchulanso zina lina akabwera mzibambo amatchula zina lina kenakono kuzakhala ngogo kenako lichero ndikudzabwera ndeno amatina kuti pamene iye akubwera akamasanduka sanduka ndeo kuti ifeyo timayang'ananso mbali zina timatembenuka ndikutembenuka ndikutembenuka tikupereka maulemu ndeno kenako lichero limabwera mofula ndeno likamafika pasi wina yense amangozindikira wakhala basi lichero likuyenda limayenda okha limangokhala kuti pamene tonse tikukhala limango mphamvu ya kumidima limangonyamuka kumayenda mlengalenga ndeno lichiloli limanyamuka kumapita mlengalenga lokha opanda driver mulibe driver mmenemo imangopita yokha imangopita yokha tikafuna kuyima ndekuti mkulu wa- wa ufitiyo amanena zina lina ndikuyima ndikugwira ntchito imene tikufuna timagawikana munthu akakhala kuti

zinthu zimene mmatumizazi ndi ziti komanso mmazitumiza bwanji timanenerera ngati khoswe tilinenerera upite nyumba yakuti ukaone kuti muli womutetezera kapena ayi timalipasa kuti upite tikama- tikamafika kuti one hour yatha ukhale kuti iwe wabwera kuno utiuze malizansi ndeno khoswe lija limapita ukaona kuti munthuyo ndiopemphera kuti libwerere limazimakanika limafa titumizanso chinyama china kaya mphaka kupita kuja akati asabwereso ndiye kuti timaziwa kuti la- wafa timatumiza mbalame ndi kupita uko ikati sabwere timaziwa kuti wafa ndeno timatumizanso china chomaliza ngati kaya ndi bongololo mphevu ikangopita uko akati asabwere bongololo ndi mphevu zonse zikati sabwere timaziwa kuti mu- zinthu zidzafa ndeno tikangoonikira kagalasi kathu timazo- timangoona panyumba paja moto kapena kuti m- mwaima anthu ovala zoyera angelo kuzungulira nyumba yonse ndeno timangoziwa kuti uyuyu tisadzamutambire tikamuona masana timathawa